an balima youtube filɛbagaw aw salam alekum ni y'aw ka bi tile kibaruyaw ye kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ mali la farafinna mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye n bɛ foli bila ka taa lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɛn o fɛn de tulo bɛ na nin waati in na yɔrɔsurunmɔgɔw ani yɔrɔjanmɔgɔw youtube kanubagaw n yɛrɛ ka abonew fɛn o fɛn de sɔgɔlen don na k'a da aw tulo kan k'a fɔ ko nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye bi sibiri min bɛnna marisikalo tile tan ani fila ma farafinkalo tile kɔnɔntɔn dolo jate kɔnɔ fonɛnɛ a kalo sabanan tile muganan don nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye ko bi ɲinɛ san fonɛnɛ tile bi seegin dafa ka bɛn ni bi samedi ye dolo ka taama cogo la tile tan de tola an ni ɲinɛ san funteni dolo yɛlɛlen cɛ sanfɛ tile tan bi kɔfɛ o la doloba fila de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ o ye dolo jumɛn ye a fɔlɔ musari a filalan zuwayilu ka da nin dolo fila in nɔrɔw ka sababuyaw kan sa jɔnnin sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taamasen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye o b'a kɛ sa ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisikalo tile mugan ni fila la ka na bila avirilikalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma belew n'olu kan ka bɛn funteni kalo fɔlɔ denw ma ni sodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila yusufu ka so belew taama sira tilelenw kibaruya nafamaw bi y'aw ka don ye ko bi n'aw ma perese kojugu aw bɛna minɛcogo sɔrɔ ko caman na kibaruya dumanw kibaruya nafamaw ɲɔgɔn kunbɛnw ɲɔgɔn kunbɛn minnu bɛna kɛ aw bolo sababu sɔrɔ siraw ye bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don ye bi y'aw ka don ye ni taama bɛ minnu senkɔrɔ taama siraw olu saniyalen don minnu bɛ kunnafoni makɔnɔ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ ko bi u bɛ se ka kibaruya duman sɔrɔ o siraw fɛ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile mugan ni kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma toro n'olu kan ka bɛn funteni kalo filanan denw ma gɛrɛsɛgɛso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala adama ka so toro don basigilen don saniyalen bi y'aw ka don ye kibaruya dumanw minnu bɛna kɛ sababu ye ka basigi se aw ma aw ka jigiya sira minnu tun b'aw bolo fila fila ni sigasiga ninnu na ko bi o dɔw bɛna kɛ sababu ye k'aw hakili sigi aw kun sigalen don mɔgɔ dɔw la ko dɔw la olu bɛna bɔ sigana minɛn kɔnɔ bi tile kɔnɔ walama aw kun sigalen don aw yɛrɛ la sira dɔw fɛ k'aw bɛna bɔ o sigana minɛn kɔnɔ bi bi y'aw ka don ye kibaruya dumanw dalaciw ani lɛtiriw walama a ka ja telefɔni cikanw minnu bɛ kɛ nisɔndiya sɔrɔ siraw ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile mugan ni fila la ka na bila juin kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma jemu n'olu kan ka bɛn funteni kalo sabanan denw ma baadu denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi dawuda ka so jemu bi tile ko ko bɛɛ lajɛlen bɛna teliya aw fan fɛ o la ko sumaya kojugu de bɛ se ka fiɲɛ don aw ka ko la bi kibaruya dumanw nka minnu caman bɛna bɔ sira telimanw de la o la fo ka kɛ kɔlɔsilibaga ye bi tile kɔnɔ ko n'o tɛ aw gɛrɛsɛgɛ bɛna taa k'aw to bi y'aw ka don ye kibaruya minnu bɛ se ka dɔ fara aw ka kow kan olu caman de ɲɛsinnen don aw ma a ka ca a ka ca la sa ko fo aw ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ se u kunbɛn cogo la sigasigana ni hakili fila fila o bɛ aw niyɔrɔ dɔgɔya bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile mugan ni fila la ka na bila juillet kalo tile mugan ani saba la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw n'olu kan ka bɛn samiɲɛ kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila idrisa ka so kansɛriw bi tile janfan walew aw bɛ se k'olu kunbɛn sira caman fɛ bi tile kɔnɔ o la k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ma sigi ni ko dɔ ye ka bɔ mɔgɔ dɔw yɔrɔ olu bɛ se k'o ta k'aw sɛgɛrɛ bi tile kɔnɔ wa ko n'aw m'aw janto aw ka jigiya sira dɔw bɛ se ka bali ka tiɲɛ bi nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛ cogo la bi tile aw ka hakili to aw yɛrɛ la sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'o tɛ ko balinako bɛ se ka fiɲɛ don aw ka ko sɛbɛ dɔw la bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juye kalo tile mugan ni naani na ka na bila utu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma liyonw n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo filalan denw ma denyɔrɔso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila ibrahima ka so liyon bi tile ko kɛnɛ datugulen don aw k'aw sago sɔrɔ kow kɔnɔ bi o tɛna nɔgɔya wa ko n'aw ma janto gundolako dɔw dibi kɔnɔ ko dɔw olu bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya se aw ma bi tile kɔnɔ o la k'aw ka kɔnɔfɔ ɲɔgɔn woloma fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma aw bɛna da mɔgɔ dɔw la bi k'aw kɔnɔfɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka janfa kɔlɔn sen aw ɲɛfɛ o la hakili ɲumanw k'u kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ ka se k'aw jɛ kɛ ɲɔgɔn woloma bi tile kɔnɔ ka se ka muɲu ka ko caman bila ka don wɛrɛw makɔnɔ ko siraw datugulen don aw fan fɛ bi kow ka boli ka k'aw sago ye o tɛna nɔgɔya Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile mugan ni naani na ka na bila septembre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma viergew n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ kalo sabalan denw ma dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Isa ka so viergew bi tile k'aw bɛn'aw sago sɔrɔ sira min fɛ o de bɛ sɔn ka caya don damakɛɲɛlen don sanuyalen bi y'aw ka don ye aw kɔni bɛna bonya aw mɔgɔɲɔgɔn dusukun na bi tile kɔnɔ wa aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko caman na bi k'a sababu kɛ ni kanu kibaruya dumanw kibaruya nafamaw aw bɛ se k'aw jigi da olu kan ni ko b'aw ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ tɔw kun banna fɛn minnu ma ko n'aw ye ɲinini kɛ o siraw fɛ laala u bɛna sɔn o dɔw ma bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila octobre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma balansiw n'olu kan ka bɛn kawula kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seyidina umaru ka so balansiw taama sira tilelenw kibaruya nafamaw bi tile aw bɛna sira minnu minɛ aw bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ o siraw kan ko nka aw ka hakili to dancɛw la dancɛ min bɛna tɛmɛ aw ni baaraɲɔgɔnw jɛɲɔgɔnw aw n'olu ɲɔgɔn cɛla la bi tile kɔnɔ aw ka laɲiniw caman bɛna sira sɔrɔ nka fɛn min bɛ tali kɛ aw ni baarakɛɲɔgɔnw wa jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla ko bi tile aw bɛ se ka gɛlɛyaw u ɲɛ nisɔngoya kunbɛn olu ka siraw kan don bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ sago ye bi tile k'aw k'aw ɲɛ tɛmɛ ko caman kan walasa aw kana na kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye sira dɔw fɛ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile mugan ni naani na ka na bila novanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kawula a kalo filanan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion bi tile ko wajibi ko de bɛ se ka gɛlɛya ni fiɲɛ don aw ka tile tɛmɛ cogo la u bɛna fɛn dɔ wajibi aw kan bi lala ɲɛmɔgɔ kunda mansa kunda walama aw bɛ mɔgɔ minnu ka mara kɔnɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka wajibi dɔ sigi aw kan bi wajibi min bɛ se ka bi k'aw bolo don gɛlɛn ye nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ labɛnw sabati ka se k'a kunbɛn bi aw ni mɔgɔ tɔw ka bɛnkan na kow bɛ gɛlɛya o la kelennasigi walama kelenna miiri min jala aw ye wala min bɛna wajibi aw kan k'o bɛna se aw ma bi tile kɔnɔ k'a sababu kɛ k'aw ni tɔw ka kan kelen fɔ tile tɛmɛn cogo la o tɛna nɔgɔya fiyewu ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila décembre kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire n'olu kan ka bɛn kawule a kalo sabalan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala alaw tala ka so sagittaire kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu caman bɛna tali kɛ gɛrɛsɛgɛ siraw kan ko bi hali n'aw ye tile daminɛ ni gɛlɛyaw ye tile camancɛ ka taa se a laban yɔrɔ ma kunnafoniw bɛɛ minnu bɛna aw jigi tugu gɛrɛsɛgɛ nasiraw fɛ sɔrɔ i n'a fɔ kasabiw wala fɛn min bɛ se ka kasabi se aw ma bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye k'a ka kan aw ka wulikajɔ kɛ walasa tile barika kana tila aw la ni bi tile kɔnɔ aw ka gɛnfɛn caman bɛ yen aw tɛgɛ bɛ da o kan ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile mugan ni saba la ka na bila janvier kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma masaso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa sulemani ka so capricorne bi tile aw ka masayaw bɛna sabati kosɛbɛ bi aw ka don ye aw bɛna nisɔndiya sɔrɔ sira caman fɛ ko nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw den mɔgɔ minnu b'aw ka mara kɔnɔ k'aw ka hakili to aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw la bi tile kɔnɔ bi tile tɛmɛcogo ko caman bɛna kɛ aw sago ye ko caman bɛna kɛ aw hakililataw ye ko nka fɛn bɛ tali kɛ aw ni aw ka maralamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la aw ka hakili to aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ la fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile mugan ni kelen na ka na bila février kalo tile tan ni kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ kalo filalan denw ma jigisodenw mɔgɔ minnu k'u bɔgɔ tala badara aliw ka so verseau k'aw bɛna yɛlɛ n'aw ka gɛrɛsɛgɛ siraw ye bi gɛrɛsɛgɛw na cogo o cogo la aw bɛna kunkɔrɔta ni kunnawolo sɔrɔ bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu bɛna tali kɛ gɛrɛsɛgɛ kibaruyaw kan minnu bolola nafolo kun balalen don sira dɔw fɛ n'o ye jurukow ye walama baara minnu kɛla n'a saraw ma se ka sɔrɔ bi tile k'a ka ca la a bɛn'o dɔw minɛ hali ni o ma kɛ aw ka sira bɔta ye bi tile a bɛna tɛgɛ da o dɔw kan bi aw ka don ye kibaruya dumanw aw b'aw jigi da olu kan fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile mugan na ka taa bila mars kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo sabanan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala a bila ninnu ka so poisson bi tile kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu bɛna kɛ sababu ye ka dimi bɔ aw la bi tile kɔnɔ Minnu bɛna tile daminɛ ni farigan kibaruya ye ko nɔgɔya bolo dalen don olu ye minnu bolofɛn kun tununnen don k'olu bɛ se ka kibaruya jɔnjɔn mɛn o n'a ɲɔgɔnnaw la bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye kibaruya dumanw aw bɛ se k'aw jigi da olu kan sira caman fɛ ayiwa nin kun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi sibiri

Fitiri ani safo o furankɛ ko nin ye waati kunkurunnin saba ye jɔnnin sen fila kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi sibiridonya ye nin waati ninnu na ko tiɲɛta de bɛ sɔn ka caya ni dilanta ye bi tile kɔnɔ alahu taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ n ka fɔtaw kɔnɔ ko n'o tɛ ko mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw olu sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la youtube filɛbagaw nin kun ye aw ka bi tile kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye o la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka n kumaɲɔgɔnya minnu b'a fɛ k'u tɔgɔla kunnafoniyaw sɔrɔ kibaruyaw sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ minnu fɛ ka ɲɛsin n ma ko n bɛ u bɛɛ lajɛlen ka bila la telefɔni nimero fɔla whatsapp nimero fɔla ala k'an bɛn don ɲuman na an balima youtube filɛbagaw aw sa